hello you are welcome back to my channel in this video we are going to explain what Igbo men want from their wives so n'ihe onyonyo nke ụbọchị nke taata anyị ga-akọwa ihe ụmụ nwoke ndị Igbo chọrọ n'aka nwunye ha Please subscribe to my channel, like, share and comment. Biko kwado ihe onyonyo nke a site n'ibiri m aka na subscription button, nyerekwa m aka tụsaa ozi a. So, let us dive into the video. Ka anyị bidozianụ. Ụfọdụ ga-asị, kedu nke bụkwa asụta Igbo asụta Bekee? Aga m asụ Igbo n'ihe onyonyo nke a ma sụkwa Bekee ka ụfọdụ wee na-aghọta ihe m na-ekwu n'ihi na ụfọdụ sị na ọọ ihe Igbo ka m na-eme kedụ ka m ma esi na-asụ ya sọsọ na Bekee ya mere m ji wee sị na m ga na-asụ Igbo na-asụkwa Bekee ka ndị amaghị asụ Igbo mụta, ndị makwa asụ Bekee ka ha mụtakwa. Please pardon me, I'll be speaking English and Igbo on this video so that everybody will understand what I'm saying. Thank you. Now, the first thing that a man, Igbo man, need from you is respect. Ihe izizi nwoke chọrọ bụ nwoke Igbo, nwa afọ nwa amaala Igbo a mụrụ ọfụma chọrọ n'aka nwunye ha bụ ịkwanyere ha ugwu, inye ha nsọpụrụ dịrị ha. N'ihi na nsọpụrụ bụ ihe niile n'ebe nwoke onye Igbo nọ. Ọ bụrụ na ị naghị asọpụrụ nwoke Igbo, ọ gaghị asị gị na gị na ọ chọrọ ịnụ gị ma ọ bụ ka gị na ya biri n'ụlọ. If you don't respect Igbo man, they will never allow you to stay with them. They will divorce you along the way. So, the first thing you have to do for them is to respect them, even if you are taller than them. Ọ bụrụgodo na ị ka ya n'ogologo, gbaa mbọ fụ na ị na-asọpụrụ ya. Ihe ọbụla nke o kwuru, ya bụrụ ihe a ga-eme n'ezinụlọ. Even if he is short and you are taller than him, make sure that you respect and honor him all the time. One thing that some people don't understand is that Igbo men, they like respect. They eat respect like food. In the morning, you have to respect them. In the afternoon, you have to respect them. In the evening, you have to respect them. ụmụ nwoke ndị Igbo ha chọrọ ịkwanye ugwu nkwanye ugwu na-akwanyere ha ugwu ebe ọbụla ị nọ ụtụtụ ị ga na-akwanyere ya ugwu efifie ị ga na-akwanyere ya ugwu abalị ị ga na-akwanyere ya ugwu ihe ọbụla nke o kwuru bụ ihe a ga-eme n'ezinụlọ ma ọ bụrụ ma ọ bụghị na ihe niile a na-ekwu nwee nke nwere isi the second one is your

Ị bụrụ nwaanyị chọọ ịnụ di bụrụ onye Igbo na ị chọrọ ịnụ onye Igbo, gbaa mbọ fụ na ị ma ka e si esi nri maka na ụmụ nwoke ndị Igbo, nwoke Igbo a mụrụ n'ala Igbo bụ nwa afọ nwa amaala Igbo, ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ị maghị esi nri, ha agaghị ekweta ekweta chaa chaa na ha ga-anụ gị. Ma ọ bụrụ na ha anụọ gị na-achọpụtaghị na ị maghị esi nri were nụọ gị, ọ ga-eme ihe gbasara anụmdi na nwunye a agbasa. Ọ bụrụgodị na anụmdi na nwunye gị na ya agbasaghị, ọ ga-eme ịhụnanya o nwere n'ebe ị nọ a na-enu ya enu ya. So you need to learn how to cook because Igbo men they don't joke with food. They don't joke with their stomach at all. They don't play with it. You understand? So the third one is cheating. They don't want a cheating wife.

say goodbye to your marriage you understand ya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ onye Igbo gbaa mbọ fụ na ị bụghị onye na-agba n'ilo na ị bụghọ nwaanyị na-agba n'ilo nwaanyị anọ ofu ebe nwaanyị ụkwụ anara anọ ofu ebe gbaa mbọ fụ na ị tụkwasara di gị obi nọrọ ofu ebe ya bụ onye izizi na onye ikpeazụ gị n'ime ndụ gị O nweghị onye ọzọ, o nweghị nwoke ọzọ ga-abịa gị nso. Ya bụ ihe nwoke Igbo nwa afọ nwa amaala Igbo chọrọ n'aka nwunye ya. Ha nwekwara ike gbaa n'iro mana anaghị atụnye nke ahụ ọnụ maka na ha sị na ọ nwoke ka ha bụ. Gbaa mbọ fụ na ị kwụrụ kwụdosie ike n'ebe di gị nọ. Ihe ọbụla ga-akpata gị bụ nwaanyị ịgba n'ilo ga-eme anụmdi na nwunye gị abụrụ ihe ga-abịa na njedebe.

These places, they have to be with you. If you go there alone, they will label you wayward person. They will just label you that you are wayward, that you are not a responsible person. Ka m kọwakwa ihe m kwuru n'asụsụ Igbo, ị ga-agba mbọ fụ na ị bụ onye e ji ama atụ, onye na-eme ka nne nwaanyị, onye na-eme ka nwaanyị a na-anụ anụ. Ọ bụghị ebe ọwụna aka okpororom a fụ gị, ebe nwoke e kwesịrị ka nwoke na-aga, gịnwa bụ nwaanyị a na-aga, mba. Ọ bụghị ihe ụmụ nwoke ndị Igbo chọrọ. Ị gaghị na-aga clubbing, ị gaghị na-aga na beer parlour. Ọ bụrụ na a na-ahụ gị na beer parlour, a ga-asị na ị bụ onye a zụghị azụ, onye ọgba n'ilo. Ihe ọjọọ ọbụla a na-agụnye mmadụ na ya a ga-agụnye gị na ya. Di gị achọghọ ka ndị mmadụ na-akparị gị. Ya mere ị ga-eji kwanyere ya ugwu, were ike gị nọdụ ofu ebe. O nwee ebe ọwụna unu chọrọ ka unu gaa, ọ di gị ka ọ dịịrị ịkpọrọ gị. Unu naabọ ayịrị gaba ebe afụ. Please subscribe to my channel, like, share and comment. It is very very important for me. Please subscribe. Biko gbaa mbọ binyere m aka na ebe subscription button dị ma kwado m n'ihe nke onyonyo a m na-eme. Ọ dịghịkwanụ mfe ime ihe onyonyo. Biko ka m na-ayọ unu, nyerenụ m aka kwadonụ m.

to you. So they want to be that man in the house, not a woman. They want to be the man. Ihe m na-akọwa bụ hapụ di gị ka ọ bụrụ nwoke ka ọ bụrụ nwoke na ezinụlọ na nwoke ka ọ bụ tupu ị nụba ya hapụ ya ka ọ bụrụ nwoke ihe o kwuru ga-akwụrụ n'ezinụlọ ọ bụ ihe o kwuru ga-eme ọ bụghị nke i kwuru bụ nwaanyị ga-eme ọ bụrụ na ị na-egbochi ya ime ihe o ji bụrụ nwoke na ezinụlọ

Ị na-anụ onye Igbo? Fụ na ị ka di gị wee jide ego, biko ka m na-ayọ. Egosina ya na ị ka ya wee jide ego. Ụmụ nwoke ndị Igbo anarọ achọ onye na-ama ha aka. Ị karịa jide ego, fọọ ya na akpa gị. O nwee ihe gwụrụ n'ezinụlọ, ọ bụrụ na di gị ejighị ego, na gị nwa chọkwanụ igote ya, gote ya dobe ya, nwoke a na-afụ ya. Ọ na-afụ ya. Mana ụmụ nwoke ndị Igbo anarọ achọ ebe nwaanyị na-efe ha aka n'isi. Obere ọbụna o nyere gị, kenee ya, sị ya na ya daalụ, na o meka, na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ezinụlọ gị ka ọ dịtee aka. Achọghị m ịga nnukwu n'okwu a maka m gaa nnukwu n'okwu a, ụfọdụ ga-aghọtafie m. Ka ọ dị na another stage. If you are married to an Igbo man, please make sure that once in a while that you praise him. Igbo men they love praising. If you just praise him, eh, your marriage is 100%. Nobody will collect him from you. Once in a while, just give him an Igbo name. Just praise him like Dimkpa, Nwoke Ike, Anọ Nkanka Mpi, ee, Dimọma, ee, Onye Njem Ọnụ, Dimkpa Mụ. So make sure you give him some sweet name from Igbo language. They love it.

If that person is very hungry, he might tell you please you can bring the food for him to eat. You understand? But it is a taboo in Igbo land for you to serve food, especially to an Igbo man without meat. You understand? Gbaa mbọ fụ na ị na-enye di gị nni na-etinyere ya anụ. Ọ bụrụgodu na ị nwere onye ọbịa Onye mbịambịa bịara be gị, gbaa mbọ fụ na ị tiiri ya anụ na nni. Ma ọ bụrụ na ị nweghị anụ na nni gị, sị onye aha na ị nweghọ nni chaa chaa. Ma ọ bụrụ na ị fụrụ na onye a bụ onye ga-aghọta gị ghọta gị ọfụma, kpọọ ya n'akụkụ buru ụzọ gwa ya sị ya na anụ adịghọ na nni a. Ọ bụrụkwa na agụụ na-agụ ọ ga-asị gị ngwa bute nni a ka m rie ya. Ma gbaa mbọ fụ na ị gwakwara ya agwa maka na di gị ga-akwado n'ihe ọ na-ekwu, ga-akwado o nee anya na nni ahụ, ọ ga-ebido baba mba n'ihu onye ahụ bịara mbịambịa. Biko ka m na-ayọ gị, gbaa mbọ fụ na ị na-enye nwoke ọbụla wụ onye Igbo nni, gbaa mbọ fụ na i tinyere ya anụ, na ọ bụ arụ na i kunyere onye Igbo bụ nwoke nni.

That is what an Igbo man wants from you. Ihe onye Igbo chọrọ n'aka gị bụ na ị ga-agba mbọ fụ na ị na-akpa ihe ọbụla mkpe. So Igbo men believe you will manage their home, that women are the owner of the house. They will build mansion, but they believe that you are the owner of the house. You will be the one to manage everything in the home, but just accord them their respect. Ndị Igbo, ụmụ nwoke ndị Igbo kwetara na ọ bụ nwaanyị nwe ụlọ, nwaanyị na-edozi ezinụlọ, nwaanyị na-eme ka ezinụlọ nọ n'otu. Ha kwetakwara na ọ bụ nwaanyị ga-eme ka ihe niile dị n'udo, mana gbaa mbọ fụ na ị na-enye ha nsọpụrụ. So the last but not the least is that you have to make sure that you always look good and behave the same way you are behaving.

They showcase their wife, they want to tell everybody their wife is the most beautiful person in the whole world, in the whole wide world. So make sure that you bring the tenderness to the table so that they will spoil you silly. so ihe m na-ekwu na nke anụnwa bụ na ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị na-anụ onye Igbo na-anụ nwa afọ nwa amaala Igbo gbaa mbọ fụ na Ị bụkwa nwatakịrị nwaanyị ahụ ọ fụrụ oge na-adịghị anya. Na ọ bụghị na ị mụrụ ofu ma ọ mụọ ịbụọ ga-eme gị ị bụrụzie dimkpa nwaanyị. E kwuo ofu i kwuo ịbụọ e kwuo ịtọ i kwuo ịnọ o nwee ihe mere adịghị mma nwaanyị ga-abịa nọọ n'akụkụ mekwa nwa ka nwaanyị ọ bụ ọ bịa na-aform na ya bụ jagaban mba gbaa mbọ fụ na ị na-eme ihe ahụ e ji mara nwaanyị Ihe ahụ e ji were mara na ị bụ nwaanyị. E mee ihe ga-ewute nwaanyị, nọọ n'akụkụ gosikwa di gị na o wutekwara gị o. Di gị ga-eme gị ka nwatakịrị nwaanyị ahụ ị bụ. Ị ghọtago? So, biko subscribe nụ na channel m a. Biko nụ. Please subscribe to my channel, like, share and comment. Subscribe,